enetu ndifuna ndiyankhe ndiyankhule za mchimwene uyu sizinthawi kuti zingokhala phwii basi basi kuonera kuoneraonera basi chete ayi okay guys eh, tinachimva chimene chinachitika ngati achinyamata tonse tili limodzi ku africa konse tili limodzi and tikudziwa chimene chikuchitika nde ife ngati achinyamata kumalawi kunoko tinalinso ndi malingaliro oti tikhale ndi ma demonstrations amtendere aja just to show solidarity ndi eh, burkina faso komanso ku- ku- kutsutsa mapulani a mzungu wina kuti abwere atumiza ati ka- wachikuda wamene Langley uja aka- aka- aka- aka- aka- akakhazikise mtendere ku dziko la burkina faso bodza chifukwa choti akamuphe ibrahim traore ma demonstration amene anachitika across the africa ndipo ma result ake tikuwaona yeti so ifenso kumalawi kunoko tinali ndi chilinganizo chimene choti tikhale ndi ma demonstrations ndibwerezenso ifenso ku malawi kunoko tinali ndi chilinganizo chomwecho choti- choti tikhale ndi ma demonstrations and mchimwene uyuyu anapita kuyenderera kuti tipeze chilolezo chopangira ma demonstrations chifa sungapange ma demonstrations opanda ena kukutetezerani ngati apolisi aja eh, komanso kukapereka ma petitions amene tili nawo kwa kwa anthu amene tikuyenera titilira pasi ngati mwachitsanzo amene tipange ma demonstrations tikafike ku area 10 kaya tikafika kandi ku city center kumene kuja ku chancellor kuja kwa, kwa american embassy kuja Kasiya chikalata chimene choti ife sitikufuna kuti wathu wathu Ibrahim Traore agwiridwe because is part of us is, a, is, a, is, a, is an African as we Africans we have author, uh, authority kuna kuti tipange chimenecho tionetse chabe kuti ifeyo ma Africans we are tired and we need one Africa as well so mchimwene uyuyu anapita uh, uh, kwa DC malo osiyanasiyana amene amafuna kuti eh, aunikiridwe kuti okay eh, kodi ma demonstrations amenewawa eh, ubwino wake ndi uti ndiye zinachitika ndithu wapita kumene kuja kumene kujako akunena kuti ayi mfundo zili pamenepapa sizoyenera kupanga ma demonstrations iyayi chifukwa munthu amene iye anatenga anatenga boma molanda koma ndizoona pena pake akuluakulu tikamapanga ziganizo tiziona kuti kodi information tikutulusa apayi anzathu akamava ku aka- aka- akamamva kunjaku eh, tipeka tizitchukiranji ku maiko ena ifeyo ma malawians tikuvutika kwambiri chifukwa kuti tili nkhwapa mwa mzungu ine ndiyankhula choncho iwe wachinyamata mnzanga ukamati ukuvutika ukamati ukupanikizika Usaone kuti vuto ndi boma ayi. Usaone kuti vuto ndi chipani ayi. Mistake imeneyoyo. Koma system imene mzungu anayikiza mudzikomo ndipo ima- imampanga oppress munthu kapena kuti nzika ya mdzikomo. So ife tinaona kuti tikupanga ma demonstrations just to show solidarity eh, ndi Burkina Faso mukuona kuti ayi amene eh, pre- president Traore sanatenge boma mwa- mwa- mwa mwa njira yolondola ndiye taonani tione kuti munthu amene sanatenge dziko munjira yolondolayo ndiye walipanga dziko ndipo dziko lonse likukamba za iyeyo ndimafuna kunena kuti popanga ziganizo akuluakulu kuntundako tatiyeni muziganizira kuti kuti achinyamata mukuwatsogolera kutiko Kodi nanga m'badwo ukubwerawo uzakhala motani? You should think about the future of the incoming generation. So kunoko 100% mzungu yemweyo amene akulimbana ndi dziko lonse la africa ndi kuti aziba maminerals kumanena kuti tikuzakhazikisa bata peacekeeping ku drc eh, tikukakhazikisa tikubwesa timabungwe tachanchani ncholinga choti azitibera katundu mzungu yemweyo aku- aku- akumabanso ndithu kumaba inu kumuzidwa uyu kuti akuba ndiye nkumamusekerera kuti iye ayi iye amene sampange chonchi timusiye kaye akhale kaye apapa ayi ifeyo as young malawians eh, achinyamata anzanga ku malawi tatiyeni tikhale ndi achinyamata amene tili ndikuthekera Tikudziwa kuti pali zofunika zambiri zoti mnyamata akhale nazo. Panopa mnyamata akusowa ntchito, koma ndikuuzeni achinyamata ena kuti achinyamata inuyo pamodzi tonsefe ngati achinyamata tili ndi kuthekera kolipasa boma mfundo zoti lisatire kuti ntchito zipangidwe. Koma chifukwa cha system ya bomayo. si ya ku malawi kuno ndi yochita kuyika mzungu aliyense akamalowa mboma muja mkati akulowa akulowa mu pipe line Zochi- zochiti zinayikidwa kale zinayikidwa kale tikazafika apa tizafika apa Akaza- akazalowa apa tizakukhotesera uko akazafika apa papa tizampindire uko zili ngati kuti walowa mu thanelo yoti inamangidwa kale ndi yakuti uzizungulira mu thanelo chisechi thanelo imeneyo mamangidwe ake ndiozungulira kumene ndakuti uzizungulira iwe nkumaenda umayesanga umayesanga mwina mwake ukuyenda zaona osadziwa zoti ukutani ukuzungulira that's the way imene anaipangira system imene amenyetsera continent ya africa so my young malawians achinyamata tatiyeni tifike pozindikira kuti eh, tili nako kuthekera ndipo tizindikire kuti nthawi si mawa iyayi ndi leroli so m'bale wathu uyuyu tiyeni timpangireni support yonena kuti chokhumba chathu mawu athu ngati achinyamata azifika ku boma mwachangu ndipo azimvedwa ya ndikupasani chitsanzo chonena kuti ndinena kuti mzungu mzungu sinzathu yayi kaya ndi zoona koma ndamva akunena kuti ati bungwe lija limatchedwa kuti imf ichi ati layimisa thandizo kuthandiza dziko la malawi chifukwa chonena kuti president wakweza malipiro a anthu mdzikomo kaya ndi mboma koma wakweza malipiro walamula kuti ma- ndalama ndalama masalaries atani kuti masalaries asinthe nde bungwe la imf linati yayi eh, lanamizira zifukwa zina lanamizira zifukwa zina a ah, dziko la malawi ndalama sizikuoneka bwinobwino iyayi bodza chifukwa chonena kuti iwo amafuna nthawi zonse azingolamula e, panga chakuti panga chakuti panga chakuti ngati kuti mwina mwake dziko ili ndi lawo nde president eh, mr uh, lazarus chakwera akunena kuti mm -mm. kaya musiya kundithandiza palibe vuto koma anthu anga awa ndi the first priority inetu pamenepopo ndithokoze mr president amene wawa a IMF a- a- a IMF wa ngati kuli ngati kuli kotheka asazabwereso ngati asiya kuthandiza asaza- asaza- asazatithandizeso chifukwa sikuti ife tilibe manja oti sitingamagwire ntchito ndalama zake za mtundu wanji zimene zoti azipereka koma dziko lizikhala lili mu mpanipani ayi Ndichifukwa chake tikunena kuti we are fighting for the one Africa. Tikakhala ndi one Africa mavuto amene tikuona kuti apapa ndi mavuto a devaluation kuzakhala kumatha devaluation chifukwa ndalama yathu izakhala yamphamvu kwambiri ndipo tisamati izakhala ngati kuti sizitheka zitheka ndalama yathu pomwe tili ndi one africa ikhala yamphamvu kwambiri kuposa ndalama ina iliyonse ku dziko lapansi chikhala choyamba ichichi chifukwa ndi chokhazikika ndi kale Ngati Africa abwere pamodzi ndikukhala ndi ndalama imodzi, ndalama imeneyi ikhala ya mphamvu kwambiri chifukwa Africa ili ndi maminerals onse ofunikira ku dziko lapansi amene azungu aja amawafuna, amene kani machina awo amawafuna. Ndiye ndimafuna ndiyankhule chinthu ichi tisamati awawa ndi madona ama aid chanchani akubwera kuthandiza iyayi mmene akubweramo akuyang'ana ma resources oti atitengele mdziko muno azipita nawo kwawo ife tizivutikabe that is why we are fighting for one africa so tiye tipangireni support chinake chikachitika tiye tilimbikitsaneni boma likuchita bwino pa zimene mwa ma Gen Z amati tikufuna tiye let us tiyamikire kuti apo pazili bwino koma tisamangokhala nthawi yomangosakisana basi mango- mangopasana basi ma- ma- makomedezi basi chipwete basi no tizikhala ndi nthawi yoganiza kuti kodi ifeyo tikati tachoka ku dziko kuno Nanga m'badwo ukubwerawo uzakhala motani? Nanga ana akubwerawo azayankhula zotani za mbiri yanu? Panopa Burkina Faso ija, m'badwo ukubwerawo uzakamba zabwino, uzakwa- uzakamba zosangalatsa. Ndikondanso chomwechi chichitikenso mwachangu ku Malawi kuno. God bless you. That we have put in place to ensure that uh, Africa is

The whole Africa and Malawi is with you, since this thing is not only Malawi, but the African youth. ngati gulu mwina muli ndi mfundo zotani zimene mwaika m'malo pofuna kuonetsetsa kuti africa ikhale dziko limodzi monga mukufunira komanso kupanga kuchotsa ma boundary amene mwina ndondomeko yoyamba tikufunira tiziwenso kuti ah, tikuyenera ku- kuphunzitsana kuzi- kuziwi- kuziwisana kusintha maganizidwe tiziwenso kuti no africa ndi dziko limene lili lolemera mwinanso kuposa dziko lina lililonse maiko enawa amadalira amadalira miyala ya mtengo wapatali imene imapezeka kuja- imene imapezeka ku africa pachifukwa chimenecho timapeza zokuti ifeyo anthu okuti tikuchokera dziko limene kuli miyala ya mtengo wapatali koma ndife anthu osauka zimachitika chifukwa chani chifukwa chokuti ifeyo ndi anthu okuti sitimatha kutani sitimatha kudziwa zoti ife tili ndi kuthekera ndiye choyamba tikuyenera kusintha maganizo onena zokuti kukhala moyo wabwino sikupita ku, ku, U- ku united states kukhala moyo wabwino sikupita ku england si- kukhala moyo wabwino sikupita ku china komano tili ndi udindo onena zokuti tikuyenera kupanga malawi komanso africa